ndị Igbo nọ ma na-ege m ntị ekene m onye ukwu ekene m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zere ọ kakwa mụwa maazị Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo abịagwokwa m n'ụbọchị tata mm. o nwere ife m ji were bịa n'obi m n'ụbọchị tata mm. nke a bịara na mberede anyị ma na ihe bịara na mberede ka e ji ama dike mm. o nwere vidio sọ ndị otu anyị sendịrị m so m na-ekwe ekwe Ogbuefi Main Market ee Ogbuefi Main Market onye na-eme akpalikwa anyị obi aṅụrị enye anyị obi aṅụrị mana ọ gbaziri spidi Ogbuefi Main Market agbaana spidi ka anyị kpọchiate ya ka anyị gwa ya sị ya na okenye ada anọ n'ụwa ụlọ ewu anwụ n'ọgbụrị Ogbuefi Main Market hmm, ọnụ na-akpa ndị Igbo amụ hmm, ana m agwa gị ọ mụwa ka a na-akpọ maazị Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ihe ndị Igbo na-amasị m onye ọbụla kwugidere Igbo ekwugidego maazị Ugwu Okechukwu onye ọbụla kọrọ Igbo ọnụ akọgo maazị Ugwu Okechukwu ọnụ ee anyị nwa bụ ndị kweta na Igbo amaka anyị nwa bịa kweta na asụsụ Igbo ga-adị omenala Igbo ga-adị njirimara Igbo ga-adị anyị nwa kweta na all the governors of Eastern Region of Nigeria will die very soon anyị nwa na-agba mbọ ka ha nwụsịsịa anyị na-agba mbọ ka ihe ha mere ndị ukwu ka o mekwuo ha nwa ọ ya ka anyị na-agba mbọ ka ihe ha mere ndị nta ka o mekwa ha nwa Mm, anyị nọ na-eme ife niile anyị na-eme na biafra ka biafra bịa nke nwa bụ Ogbuefi Main Market anaghị ekwu maka biafra maka ị laịkịrị ndụ gị i need against of biafra that is why you are not talking because na we have men on ground Main Market na-azụ chụkwa ha ndị nwe Otu Ọnịcha ha bụcha ma Odumeje a na-akpagharị mgbe anyị ga-abata very soon anyị ga-ama mbe n'abọ nke bụ oke otu nkwọ bụ otu nkwọ na anwụ so na agaghị apụta just na-epretend ihe a na-emebi n'ahịa ụmụnne gị n'ala igbo ị na-edobe ahụ na ị bụ onye ọma so iwe anyị ihe anyị mere kịta na ahụ ka anyị ga-eji gwakwa gị na anyị anya anyị niile dị on ground and onye gbaa spid anyị enyere ya aka tụọrọ ya weji so Ogbuefi m ga-egosi ụmụnne m nne nne m na ndị na-eso anyị nwa ụdị spidi ị gbara na nke igosi ifu na i dobere i dobere ahụ na ifu bụ something i dobere ahụ na ị bụ ezigbo mmadụ okay ngwa ka anyị mazi ihe i kwuru mgbe ọkụ gbara na n'Ọnịcha ka anyị mara ka i si wee dụọ ha ọdụ wee dụọ ndị gọvanọ ọdụ wee wee gwa ndị gọvanọ ihe ha kwesịrị ime kwuo ya ka ọ daa ụda ka i si wee kwuo nke ọ daa ụda ọ na m chọwazikwara ebe nwanne nwoke sendịrị ama m o deletiri ya so ọ dịghọzikwa ebe o sendịrị m na-achọzikwa ya achọ amarọ m ihe mere ya bụ ihe maka na a sị na onye anụ gbara ajọ ọsọ a gbaa ya ajọ egbe hmm? ị ma onye ọbụla machi ihe o mere mara ihe ọ ga-abụ o mee ọ sị na ya mere ihe ọjọọ Ogbuefi ana m agwa gị na anyị nwa bụ ndị Biafra anyị ejiri anya afụ ndị na-asị na ndị Igbo mere nke a mee nke ọzọ maka na ihe anyị na-anụrụ ọgụ ka ala Igbo dị mma i sokwa anyị anụ ọgụ ahụ mba ebe i soghị anyị anụ ka anyị fụ ka i si anụ nke gị na ọ bụ na ihe mee ndị Igbo nke bụ ụmụnne gị kokoko ihe kokoko ihe mee anyị o onye Ọnịcha na-ebe nu o ndị Ọchanja na-ebe nu o ọkụ erie anyị o ọkụ anyị mere gị gịnị o i ji cheta anyị o Ọnịcha na-ebe nu o Anambra steeti na-ebe malụzie na ihe mere Ogbuefi ji mara mbem malụkene na ihe kpatara Ogbuefi ji tụbe mbem maka na m kwube ekwube n'ụlọ ahịa ghọtara ọkwa na m kwube ekwube na ụlọ ahịa ghọtara ọ ya mere m ji sị ka m makene mbem ka ụlọ ahịa n'ụlọ onu anyị maka na ife ọkụ mere anyị riri nne nue ọkụ ọkụ ọkụ ọkwa na-ejelu malụ na Enugu steeti wee natabazie na Ọnịcha wee luzie n'ụnọ be anyị na Ọnịcha na-anụnụ ihe na-eme na onye pụrụ ahịa ka o je zụtanụ ihe nya na ndị bie ya-elinu ka ọkụ jidelu gbapịasịa ọ dịzie ka ji awiri n'ọkụ ihe ogogogo ọkụ erie anyị nke bụ nka nke bụ na ọkụ gbara 5 hours 5 hours mana o nwere ife gọọmenti meniri mana anyị na-akwụ ụgwọ fire service anyị na-akwụkwa ụgwọ fire extinguisher a na-ana anyị shop fee anyị na-akwụ ụgwọ business premises anyị na-akwụnụ taasị anyị mana neenu na ọkụ gbabazie elu agbabazie gọọmenti 5 hours gọọmenti eghere anyị ọnụ Akpọkuo dike i merọzikwa ka dike nu o Willie Obiano ei ọkụ wee jide nwaanyị kwọ nwa ya ka fa je chụta ife ọ ga-eji zụọ ụmụaka ọkụ jide nwaanyị na nwa wee rie Akpọkuo dike Willie ihe nke agbawa m obi o ana m ebenụ akwa maka ana m akwụnụ ofu ọnwụ ndị a kwụrụ wee nwụọ hmm. ọzi ndị ngwa afịa fa gbalụ pịa pịa ka ọzi ndị ụnọ fa gbalụ riri ei ọkụ anyị merụ gị gịnị Chukwu Olisa Chukwu Abịama nekene li neenu ka ndị mmadụ si gbanụ dịka nkụ e soyiri n'ọkụ ei ọkụ ọchanja ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ anyị merụ gị gịnị o ọkwa nwatakịrị bụrụ ka onye mere ese ka o wee nwee ike zụta ego ọ ga-esendịrị nne ya nọ n'ụlọ ọgwụ nyanụ ka anyị nụrụ n'ọkụ sokwu wee rie nne ya ọ ga-emezi gịnị ana m ebe akwa maka na o wutewo m ama na ya asị kedụzi ka Ogbuefi na malụ mbe ọ ga mma na mmalụ mbe ka mmalụ na ba ya anụ maka mgbube egbube ba ya anụ ei ọkụ erie anyị na ọnịcha ọkụ eme anyị ife igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ anyị abịakwana na agba ebụa ụnụ afụgo ka o si wee kpọtụọ n'ọnụ Ogbuefi Main Market ọnụ na-akpa ndị igbo aṅụrị hmm, unu anụgo ka o si wee kwuo ka o si wee wute ya o wutere onye ukwu wute onye nta o nweghị onye gịrị adị ndụ na-eku ume agaghị asịkwa na ụdị ihe ahụ wutere ihe ee obeena obeena bee tee mpete hmm, ihe niile adịgo ka o si wee dị Mm, ị fụrụ ka o si wee na-akpọkwa onye oshi ogbu mmadụ nọ na Anambra steeti eh, Akpọkuedike ka ọ sị na ogene eh, Willie Obianọ nke mere omekwa yes okwucha ka o si wee dị ya n'obi anyị anụgo mhm. kezi ihe a ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya na Ogbuefi ya ka anyị chọziri ịnụ na ka anyị mazi ihe a ga-eme ka mgbada sụọrọ ya abụsọrọ mgbada ndị kedu ihe a ga-eme ka a kwụsị ọkụ a ka ọ hapụ ịgba ọzọ mhm. ife a na-ekwu na ọ gbara ofu ọ gbakwa ọzọ mana gịnị ka gịnị ka ị megoro kịta na iji gosi na Willie Obianọ ghọtara na nya bụ ife kwesịrị ime na ọkụ agaghị agba n'Anambra and ka ọkụ gbakwana kedu ihe Willie Obianọ na-eme ka ọkụ ka anyị wee mara na ọ na-agbakwanụ mbọ ọ bụ ihe niile ka a na-ezo ezo mgbe ọkụ gbara e zoro ezo ha gwanụ anyị ego ole Willie Obianọ vupụtare ka ọ bụ ije je vunye Buhari ego wee sọpọtụọ ya n'ime elekshọn n'ime ihe ndị ọzọ i chefuo na o vuru ego Anambra steeti vufuo ego ahụ evupụrụ ga-arụnwu shọpụ at least ọ bụgodu mmadụ 100 ọkụ gbara na shọpụ ya hmm? ma ngwa afịa gbara unu adịghị ekwufu nke ahụ kwuo nọ nke ọ bụrụ ịbịa gwa ndị Igbo niile bụ ndị nzuzu ịhụrụ ma gị nwere ọnụnwa bụ iji aka gị wee wee gwa ya na ị bụ onye nzuzu na gị na Willie Obianọ bụ onye nzuzu na unucha niile ka unu ha na Main Market achọghị ịkwado Biafra ka ọ bịa bụ ndị nzuzu mana o nwere a sị a gbasịa ọsọ a gụọ maịl ka anyị nụkwana ihe i kwuru ọzọ n'ihe gbasakwara ọkụ Main Market a
Ogbuefi kekwanụ ka i ji fire extinguisher n'aka ọ i buru moto gị my brother nna ha aghọtazi ihe na-eme na Ọnịcha a ị ghọtago sị ka m kwado onwe m ọfụma ebughọ moto a sị ka m wezi ụkwụ na-eje ọ ya bụ o nwee ka fuel si budatawa enweghị m ike i nekwa anya ị fụ n'ụkwụ m akpụkpọ yiri ma ji na ha meghịzi sinetọ ọ bụgo o nwee ka fuel si ruhudataba afụ agbanye m ọsọ ka m ghọta ihe na-emezi eme nye ka m ji burukwa ma fire extinguisher ya bụ mgba ama akwapụ ha ọnwụ na ọkụ nwere rute ewe m nke agbanyụọ ya anya maka amụhụ m na-eziri ha ezi nke nke nke egwu na ọkụ gbapụrụ Ochanja ụbọchị a erukwe nyaahụ ọkụ gbawakwa n'Omagba ịgwa na ihe nke anyị ihe akpacha anya were emezi so m ji nwa buru onwe m fire extinguisher jidesie ya ike amaghị m fọ na anyasị moto ị na-anya ọrụ anyị nwa ka bi na GRA ọ ka dịka udo maka ọ dịka ọ ka wụ ime ogbe ka ha fesigodu eme ha bataba GRA so mana ana m akwado onwe m ha bịaba ife ọrụ ọkwa ife ife ọ na ha chọrọ ha emechie na bọda chie na ọ ka emegide anyị anyị ka na-ebi na ha wuruzie ọkụ bịa ọkụ fuel a na ọ na tanker agha aka gwagodu m ihe ya kwatụ kwatụ kwatụ tanker

maka na anyị na-eso onye ọbụla bụ onye Igbo mana ebe ọbụla ya emegide mistake wee kọjọ ndị Igbo ị kpaga anyị aka n'ọdụdụ so ihe niile na-eme n'ala Igbo ihe na-eme ụmụnne anyị unu nwa bụ ndị comedian ejizi ihe niile wee na-eme comedy ka followers wee follow unu Chukwu Okike Abịama ga-emechicha unu ihe n'ụwa ọ na-ajụ why anyị ji bụrụ onye Igbo anyị na-abịa ebe ọ ga-abụzi ihe mee unu ga na-eji that platform unu nwere wee na-agwa ụwa na-agwakwa ndị ahụ ihe a kwesịrị ime maka na a sịrị okenye amaghị egwu a na-abụ aghọ ka ọ dị ebe unu jizi ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo wee na-agbara football na-eme comedy anyị ga-eme ndụ unu ka ọ bụrụ comedy very soon never ever try ndị Igbo in social media If you want to do your comedy, do your comedy. If you want to talk to government, talk to government, but never go beyond the limit because na ndị bụ ndị Igbo na-abịa idozi Igbo anyị ada aka ọnụ so unu anụgo ka o si wee fọtụ unu ga-anụkwazi ka m gosizi unu ndụmọdụ o kwesịrị inye ndị gọvanọ na ndụmọdụ na ịgba ume ọ gbara ndị ime afịa na ndụmọdụ o nyekwara ndị nke bụ ndị o mebeghị maka ka e kee nkwụcha ka unu fụ ka o si wee nye ezigbo ndụmọdụ nke o ji wee bụrụ Ogbuefi Main Market ihe niile bụ ihe eji eme comedy but nsogbu adịrọ mana emechakwa nsogbu ga-adị nee na ihe nwanne unu nwoke gosiri unu nke bụ advice na ndụmọdụ nke o nyere unu maka ọkụ ọzọ na-achọ ịbịa agba n'oge na-adịrị anya Yes, greetings. Um, my name is Ogbuefi. Uh, I go talk, the main market man. Um, I want to sympathize with the people that lost their goods and properties, most especially the people that lo lost their loved ones

I think this is the time every home, every church, every hospital, every market, shop by shop, every school should get a fire extinguisher. Keep it, let it be intact. If it expires, you get another one. ego ka o si wee kpọtụọ m unu afụkwana ihe Ogbuefi kwuru ndụmọdụ o nyere unu ka onye ọbụla jee goo extinguisher ee jee goo extinguisher na-edobe ya unu eburukwa ya ma n'akpa na-akpagharị ọ bụ na ọkụ ụdị ọkụ a bịara kịta na na Ọchanja market ọ bụrụzi na ọ bịa ị were extinguisher gbanyụọ ya Ogbuefi na uche ya hmm? ọ dịka ndị a na-egbu efi ọ dịka uche gị dịkwuzi ka ndị Awụsa na-egbu efi onye aka unu fụchara ihe ọbụla na wee na-eme comedy ihe a bụ ndụmọdụ ị ga-enye ndị government gị Willie Obiano tụọ ya mbọ ya n'iru gwa ya ka ọ dị n'iru ị na-eze ndụ gị werezie comedy gị na-akpali ego were ihe na-eme anyị wee na-akpali ego a sị na ala adịrọ mma bụ uru ndị nze ọkwa kọrọ- condition bute crayfish ya bend Ogbuefi kpachapụ anya gị kpachapụ anya gị na anyị adị egwu egwu jekwa jụọ ese ọfụma ị naghị akwado ala anyị bụ Biafra ị naghị akwado ala anyị bụ Igbo don't use us to make money before Amadioha etigbuo gị we don't joke for what we are doing we don't play Chukwu Okike Abịama will be my witness we don't play never ever in your life talk against ndị Igbo where you are not fighting for ndị Igbo be warned ọ dị ezigbo mkpa maka ihe mere ndị eme gị apụtakwana n'ihu ọrụ ma ị chọghị ịzọta ala Igbo maka ya marakwa face achọzị m ka m gwazi unu gosi unu ihe nwanne anyị nwaanyị ee nwanne anyị nwaanyị gwaziri ụmụ nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ Ada Sleva ka ọ Ada Silver hmm? ndụmọdụ o nyere na vidio ahụ o mere ewere m iwe m ji wee bịa ndị mmadụ agwago m m emena ya ka ọ dị harsh m ekwusina ike m nye ya mgbazi ọnụ ọkwa maka ndị mmadụ mere m ekwuru ka m si ekwu eji m nwayọọ agwa gị okwu a ka o si o ji nwayọọ dee gị edee n'obi kama m n'ihi nweta vidio a so ka unu nụzie nwaanyị nyeziri ụdị ndụmọdụ nwaanyị nyeziri Ogbuefi a ma na Ogbuefi tọrọ ya tọọ ya ọfụma na ọ bụ na ọ ga-amụta nwa ụdị ọgbọ ya mana nezienụ ihe nwata nyeziri okenye onye ka ya sị na a sọkatakwanụ eze anya e kpuru nkata wee gwa ya okwu ka anyị kpuzie nkata ka nwanne anyị nwaanyị kpuru nkata wee gwa Ogbuefi okwu hmm? ka Ogbuefi wee mara na ndị Igbo bụ ndị odogwu we no dey take last and we no dey take any nonsense geenụ nwanne anyị nwaanyị ntị n'ọnụ igbo bụ igbo mma mma nụ Uh, Ogbuefi Main Market uh, asị m ka ka m zachie gị maka na afụ m ebe ị na-eti n'igbo ihere megbukwa ha ị na-eti ị na-eti ya m sị ka m ka m bịa bịa sị gị na onweghị ifere ga-emegbu igbo hmm? ama m na i ji okwu ife ife iliri mere ị ga-eji sị ka ihere megbu igbo hmm? uche onye adịrọ njọ mana i nee anya ị fụ na onwerọ ife igbo mere ebe ahụ ya i kwukwuru okwu na igbo na ndị na ndị Warri kwadoro Success mgbe ọwụ nke ya anyị nwa sokwa kwado ya ndị igbo sokwa kwado ịghọta maka na achọrọ ka gịnị mee ka a kwụọrọ ya ụgwọ skuul mana nke a dị iche eziokwu na asị na onye amụma ada abụ ife n'obodo ya amakwa m na igbo na-eme nke ha na ọdịrọ mma mana ịgwa gị nke bụ eziokwu na ebe a kịta na nke ugbu a na o nwerọ ife igbo mee ọ bụrụ na nwatakịrị a sị na ọ chọrọ ije akwụkwọ ọ likerọ akwụkwọ ọ na-eje maka ekpomọkụ ma ọ gịnị ehe ọkwa anyị na-edi nke ugbu a na ọ sịrọ na ọ chọọ ije akwụkwọ ọ chọọ ije obodo oyibo ọ chọkwana ije obodo oyibo a nje gụọ akwụkwọ ọ chọọ ije obodo oyibo jee mee gị jee bute ike ị chọwara ya some days ago ị chọta ya nke m commendịrị gị that was beautiful ị fụ nwatakịrị ị chọwa ya chọta ya ị gbalịrị jide nke i ji ndewo mana ị chọta ya amarọ m ị kọwara ya na at the age ọ nọ ọ bụrọ ibute ike ka o kwesịrị ịga kwuwe okwu ya na ọ ka ekwu okwu ịga skuul ọ bụrụ ekpomọkụ na-enye ya nsogbu achọwanụ skuul enwe schools ndị ka skuul nọ n'obodo oyibo ụfọdụ mma nọ na naijiria na-akwụkwa ezigbo ụgwọ na ya ebe ọ chọrọ skuul ebe a na-enwe ac ehe achọwa skuul ebe ahụ mana gị wee pụta bịa sị na ihere megbu igbo niile ogbuefi i kwuterọ nke a hmm? dede ọ dịrọ mma hmm? ifere ama emegbu igbo niile maka na nwata nwa amadi a nwatakịrị a abụrọ akwụkwọ ka ọ chọọ ịgụ ọ chọọ ije bute ike iju onye ya ife wee bute ike at this age amarọ m afọ one ọ dị mana chere m na ọ karịgo afọ iri na anọ iri na ise amarọ m mana nwa agbadi a ekwujọrọ okwu afụ m nwa afụ m na nwa dede ejiga m n'aka na ị fụrụ ebe nwatakịrị a sị na ọ ga-ebute ike ọ pụta bịa zọwa ndị mmadụ okwu n'isi amarọ m ife mere nwa amarọ m onye ya na ya nwere ife ọbụla ha nwere hmm? mana eche m na ife ị gara eme ọ wụ ịkpọta nwa ị dụọ ya ọdụ ibute ike na stage a akawụ ya wụ isi hmm? ị dụọ ya ọdụ ọfụma not ịpụta bịa sịwa ifere megbukwa igbo ifere megbukwa igbo hmm? ndewo dede uche onye adịrọ njọ dị sharp ọ dị bright o nwere uche maka o kwuwe ọnụ mgbe ọ sị na ndị gara aga na o nwekwa ife ha gata ọ makakwa ee ekwenyere m na ụbụrụ nwa na-aghọ nkọ afụ m video nwa nwa makwa mma ụbụrụ ya na-aghọkwa nkọ ọ maka that's beautiful ọ need enyemaka ma ọ bụrụ na ọ chọọ ịga akwụkwọ na-awụghị ịga bute ike ee ọ dịrọkwanụ mfe ọ dịrọ mfe isi na secondary school zụrụ nwa kpọta nwa abroad isi na secondary school zụrụ ya ruo university mee masters ọ dịrọ mfe ị na-asị igbo kwesịrị ịtụ ego onye na-acrossbe Seme border ọ tụwara onye ọzọ ego iji je gaa school n'obodo oyibo ka ọ wụ onye ụmụ ya na ana-agadị private school na Nigeria ị sị ya tụwara onye ọzọ ego ka ọ gaa abroad ga gaa gụọ akwụkwọ ogbuefi think ya think nke esoro eh? asọrọ m onye aka ji ya onete onye chọrọ inyere nwa aka nyere ya aka maka na nwa ụbụrụ ya dị nkọ o kwesịrị ka ọ laa is alright ghọta o kwesị ka e nyere ya aka ka ọ gaa far mana unu change godi orientation ya na ibute ike kịta abụrọ ya wụ isi hmm? ị ghọta ọ bụnụ ife m chọọ ikwu ndewo
ndị igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m ụnụ ọzọ ọ kwa ụnụ fụrụ ka anyị sị ụdị ihe a ka anyị na-akwado hmm? ụnụ afụgo ka nwanne anyị nwaanyị si wee nye Ogbuefi ndụmọdụ wee gbazie ya ọnụ ọ ya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo maka na anyị nwa bụ ndị ahụ sị na Igbo hụrụ onwe ha n'anya anyị nwa bụ ndị ahụ kwudosiri ike na Igbo dị n'otu anyị nwa bụ ndị ahụ kwudosiri ike na Igbo na-enyere onwe ha aka anyị nwa bụ ndị ahụ kwudosiri ike na IPOB family worldwide anyị nwa bụ ndị ahụ kwudosiri ike na ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ anyị nwa bụ ndị ahụ kwudosiri ike that na biafra ka anyị chọrọ na ọ bụrọzi naijiria unu nwa bụ ogbuefi na ndị main market na ndị oshi ndị nna ama nọ n'ala igbo na-agwọtọsịrị anyị ala igbo anyị nọrọ ebe a na-agba mbọ dị iche iche unu edobe ahụ unu ga-eji ihe na-eme anyị wee na-akpara ego anyị ga-agwa unu na o meghị n'izu o mee n'ọnwa and dịka m si wee gwa gị mm, m ga-egosikwa vidio ebe nwanne anyị nwaanyị kwuchaziri okwu gbazicha gị ọnụ ị mapụta ka onye oshi bịazie dozie ya mm, mana nsogbu adịrọ at all at all na im worse pass otu ị kazi pụtakwa wee ji nwayọọ wee mekwuo ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru na vidio ee eh, at least na nke ahụ ka mma mana ị kaji abịakwa ihe onyonyo wee gwakwa ụmụnne gị na ndị Igbo adịghị nzuzu na ọ gịnwa bụ onye dị nzuzu very very important if you no do am ka anyị mara mbe naabọ nke bụ oke agbacha ọsọ agụọ mile fụzie ihe onye ahụ bụ Ogbuefi kwuru after ka ọ nụbazi advice ndị mmadụ maka unu na-agba speed too much and ọ speed unu na-agba ka unu na-epretend na unu macha ihe niile but o nwerọ ihe unu ma maka unu mara ihe niile unu ncha niile ga-ajoin IPOB anyị wee nụọ ọgụ a ka ụmụnne wee nweta onwe anyị ọ bụrụ ka anyị na-anụ ọgụ ka ala igbo dị mma even onye a kịta na anyị na-eclaim na-enyere aka ka ndị igbo bịa ka e tinye ego wee jee obodo oyibo hmm? ha ncha niile ndị ahụ n'onwe ha kwu ee eh? ndị ahụ onye ahụ ị na-ene anya kwu n'onwe ya ọ bụrọ sọọsọ ya nwa ka e nwere n'ala igbo ọ bụrọ sọọsọ ya nwa nwere nsogbu n'ala igbo onye ahụ ị na-ene anya kịta na anyị na-asị ka e, e, ka e nyere aka onye kwesịrị inyere aka ndị igbo ọ bụ ndị gọọmenti kwesịrị inyere aka ị na-arụtụ ndị Igbo aka kedu ihe ị na-akpọrọ ndị Igbo ndị gọọmenti kwesịrị inye ya ọrụ zụọ ya n'akwụkwọ ị na-akpọ ndị Igbo ị nwekwara egwu ọ dị ka i che na mmadụ niile bụ ndị na-abịa na social media ekwugheri ekwugheri makwara jikwa ejikwa ese ọfụma ọ dị ka like level nọ na asị ndị na-efolo gị because afọ mụ na-abịa ikwuo 20 something thousand followers ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha gbadata gị mee ka anyị mara geenụ onye a ntị n'ọnụ ka unu nụkwa ihe o kwuru after ka ka a gbaziri ya ọnụ o delitikwuo sef nke ahụ o deliti maka na ihe e ji ekwu ya maka ọzọ and ndị ọzọ dobere ahụ na ha chere na igbo ka bụ ndị a ga-agba fọtọsị aka ha na afri n'ụwa niile igbo epụtago iweta obodo ha and o nwerọ onye ga-anọchi anyị ụzọ
so anyị ji obodo oyibo ji je bute isi ịgụ akwụkwọ gị ka kedu ka m ọsọ ịma na esi na ndị nke gụrụ agụ ifefa gị ihe eziokwu na n'obodo anyị nwere ka o si wee dị ndị nke gụrụ agụ enwetarọ ọrụ

mana ife na-akọwa bụ na ije akwụkwọ ya dị na nwatakịrị ọbụla kwesịrị ije akwụkwọ na ọ bụrụ nke ije je bute ike ọ bịa ị ma na ife ndị chọba arụ na afọ ha dị amakwu na o nwere ndị igbo ndị nọkwa chọbara ụfọdụ mmadụ ka anyị ga-esi wee maka na a sị na okenye ada anọ ada anọ ewu amụọ n'ọgbụ ụmụ Igbo ka ebe ọnwa na-ezo ee echiche gị ije obodo oyibo je bute ike ọ dịkwa mma mana ọ dịcharọ mma maka na ụfọdụ ndị niile ị na-afụ n'obodo oyibo agụrọ akwụkwọ je obodo oyibo afụfụ ka ha na-ata hapụ ife anyị na-afụ na soshal midia ọkụ na-emere fesbuk obido eme fesbuk ma niile nene nke ndị ọzọ na-egosigasị otu nne si awụsi ego elu na-eje mmemme na otu esi nke a na-eyicha n'olu n'anya acha ya na esụrụ ahụ

mana ndị ndị ndị ndị ji ego ndị bụ ike a na-ekwu ndị kpatara ego fa n'ụzọ kwụrụ ndị gụsịrị akwụkwọ rụọ ọrụ ị ma na ị na-eche ekwe ya ịfụ onye gụrụ akwụkwọ ji ego ụmụ chineke oke abịama ekene m onye ukwu ekene m onye nta ụnụ anụgo ka o si wee fetọ ọ bụrụ ọ bụrụ na o si otu a wee kwuo ya n'izizi gịnị ka anyị bụ onye ka anyị bụ ịbịakwa kwubekwu ihe a anyị na-ekwu ee onye kwuo n'ọfụma a sị na o kwuru ọfụma onye kwuo njọ a sị na o kwuru njọ ka udo wee chịa ọ bụghị ịpụta iwere nsogbu onye ọzọ wee na-eje a eti onye ọzọ ife ọ naghị awa ọkụ ị ma mmadụ one nọ na be anyị nidiri enyemaka ọsọsọ onye ahụ nidiri enyemaka ị ma mmadụ one karịrị onye ahụ wee even onye nke a sef wee the boy na according to the video mere even before the video ọ dịka mama ha dịghị edere m vidiyo mana silva na ọnụ silva nwanne anyị nwaanyị ka anyị nọ wee mara na onye ahụ ihe o kwuriri sef bụ arụ ka o kwuru n'ọnụ o kwuru njọ o kwuru ihe polisi ji nwụrụ ya sef nke inwe ihe na-akwado bụ ihe ọjọọ ọ sị ga ejere ebute ike unu nwa na-ekpere ndị na-eje ebute ike ekpere ka e bunata ka e nye unu ka unu wee na-emebi unu ji na-eme komedi ebute ike na-abịa ka unu wee na-eme komedi na-akpa ha amụ ha na-enye unu ego ego ike ha na-anụ ọgụ ka chineke oke abịama gbaghara anyị ka anyị mere eme dozie anyị edozie unu na-aghasa n'ọnụ kọmedian unu amaghị unu ga- unu ga-eme ka unu wee wee budata egwurumegwu n'ala igbo unu emechisi ọnụ bikos amadioha ga-ebido na-etigbu unu one by one unu ga na-afụkwa nke tọrọ fara very soon anyị na-ekwu ya ha ga-eme bikos ọ promise ka anyị na-enye every human being abịazina na social media kpalị nna gị abịazina na social media ekwu na ofe nne gị siri ada atọ ụtọ n'ọha ọ bụ alụ ka ị na-ekwu dụọ onwe gị ọdụ dụọ onwe gị ọdụ maka anyị nweghị ihe anyị ada agbarakwa mmadụ no forgiveness in our life no forgiveness in this struggle no forgiveness in biafra land no forgiveness in igbo lives anymore because anyị afụgo ebe ọ gafere level anyị ga-ekwuzi okwu as ụmụnne now anybody wey tamper both nwanne anyị both nwanne anyị anyị elesi akala ọkụ ebe ọ ga na-afịọtụkwa na social media ebe a ga-executekwa ya on ground so everybody be ready ana m eji ohere anyị kene ndị niile bụ ndị igbo nọ n'ụwa niile ọkacha ndị nọ na mba ofesi aka na-agwakwa unu waken up make una stand make una stand make una stand january from january next year una no go dey like wetin una go dey see in una life in abroad very very important onye ekweghị ekwetere ihe ana m ekene ndị ipob nọ n'ụwa niile na ndị niile na-agba mbọ ka ala igbo na na ndị niile na-agba mbọ ka anyị pụọ n'aka naijiria na ndị niile na-ekwe n'eziokwu na na-agbazi anyị nwa bụ ndị na-alụkwa n'ọlụ unu ana m asị unu jisienụ ike ee otu a ka ọ dị njọ ọ ga-adị mma n'ala Igbo ekene m unu ọ kakwa mụ maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne ndị Igbo deme deme ka ọ dịnụ na agba ọzọ ndewo